Kodi ungasunge bwanji mavesi a m'Baibo mumtima mwako? Ambili amafunitsitsa atasunga mavesi mumtima mwawo kuti akamapemphela, mavesi aja aziwagwilitsa nchito, kapena akamafuna kutumikila kuti mavesi aja azigwilitsa nchito. kapena akamaphunzisa kuti mavesi aja aziwagwisa ntchito koma zimakanika lero lino ndikufuna ndikuphunziseni zisisi zimene zingakuthandizireni kusunga mavesi nambala 1 ukamafuna kusunga kapena kuloweza mavesi zimafunika nthawi imene ufuna uwerenge baibulo wa- ukhale ndi mpata wokwanira ugawe nthawi pasapezeke chokupasa bize mwina ukamafuna kuwerenga baibulo kuti uloweze mavesi nambala 1 ngati umakonda foni foni italikire ngati umakonda sikirini italikire ngati uli pamalo aphokoso talikira okay zimangotengera pa nkhani ya phokoso zimangotengera chifukwa ena tikhoza kuwerenga baibulo pa phokoso kumvesesa koma ena sizingathe ya so choyambirira foni ukayitalikira ukayitalikira foni it means maganizo kuitalikira foni ndi maganizo maganizo okonda foni akutalikire maganizo okonda screen akutalikire then utenge baibo ukalitenga baibo lija choyambirira upemphere upemphere kuti ambuye segulani maso anga auzimu segulani makutu anga auzimu kuti ndikathe kuona ndi kumvesesa kuchokera kwenu po pamene ndikukawerenga baibo ambuye ndipaseni mzimu wakumvesesa komanso mzimu wachikumbutso kuti pamene ndikuwerenga baibulo ili zimene nditawerenge nsaiwale ndikumbukire then ukatenga baibulo lija osathamangira kuwerenga machapta ambirimbiri mavesi ambirimbiri no ukhoza kungosegula chipangano chakale chija mwina pa siku chipangano chakale chija ku chipangano chakale uzionetsetsa kuti wayambira chapter 1 buku limene utasankhira uzionetsetsa kuti wayambira chapter 1 verse 1 then usawerenge mavesi ambiri ungokho- ukhoza ungowerengako mavesi kaya ndi atatu atatu aja basi ukawerenga ndikuwasiya then ukawerenga nthawi inanso ndikusegulanso baibulo lija ndikuwerenganso pompaja mavesi somwe aja ndikupasiya then nthawi inakenso ndikusegulanso baibulo ndikuwerenga pomwe paja mavesi somwe aja mwina pasiku kungobwereza pamene umawerenga paja mwina mavesi atatu aja kungobwereza mwina times 4 kapena times 5 ndikuti mavesi amene aja mpakana limodzi ulowezepo ya then nde kuti pasiku you can read mabuku awiri koma mabuku awiri chipangano chakale you can read mwina mavesi atatu then kubwera chipangano chatsopanochi ndikuwerenganso mavesi atatu nde kuti pasiku uzingobwereza zimenezi chipangano chakale usegule uwerengeko mavesi atatu basi kutseka chipangano chapano uwerengeko atatu basi ukapanga zako uzotenganso baibulo uwerenganso pompaja ndikuwerenganso pompaja basi ya ndekuti ukawerenga ndikumapemphera ambuye ndithandizeni ambuye ndithandizeni i believe kuti kamatha tsiku utasatira njira iyi asu- suzabweranso kudandaula kuti kuloweza mavesi kukuvuta chifukwa chimene chimachitika ndichi munthu amene mkati mwake mumakhala mavesi amakhala munthu wopsa ingakhale akamapemphera satana mdyerekezi sangayandikire pemphero lake moti some of you satana akudelera mapemphero anu komanso mapemphero anu safika kumwamba chifukwa mkati mwa ma- ma- ma- mwa mapemphero anu mulibe mawu mawu ndi amene amapangisa kuti pemphero likhale ndi weight ya so njira iyi ndi imene ingakuthandizireni kuti muloweze mavesi palibenso njira ina yoposa imeneyi ndipo usatira njira imeneyi uzingobwereza bwereza mulungu azakuthandizira ya mulungu azakuthandizira pasiku ya then mawa lakenso kumapanganso chimodzimodzi tsiku linanso chimodzimodzi basi uzaona ngati zavuta ingakhale pa two days ukhoza kumalimbana ndi mabuku awiri aja pa two days kumawerenga ndi kumabwerera mu mabuku awiri aja you will see may god bless you